ndewonu ndị ọma na-ekiri ihe nkiri anyị tata ana m anabata unu na vidio nkụzi nke SMCDA ọzọ tata aga m akụziri unu ka unu ga-esi jiri naira wee gote Wikicat site na Binance aga m akụziri unu ka unu ga-esi webata Binance n'ime ekwentị gị nakwa ka ị ga-esi mee ya ka ọ rụọ ọrụ otu o kwesịrị nakwa ka ị ga-esi tinye ego na ya n'ụdị USDT ma ọ bụ cryptocurrency ọ bụla ị nwere vidio a ga-adị anya mana ihe ị ga-amụta na ya dị ukwuu ya bụ ị ga-achịkọrịta onwe gị ọnụ wee gee ntị ọfụma ka ị gazie n'ihu ị ga-apịa aka na app store maka ndị ekwentị ha bụ iphone ma ọ bụ na ekwentị gị bụ android ị ga-apịa aka na play store banye n'ime app store ugbu a chọọ binance n'ime ya pịa aka ka ọ download ya gbaa mbọ hụ na binance nke ị na-adownload bụ nke ezigbo ya gbaa mbọ hụ na ọ bụ nke ezigbo ya i mesịa pịa aka na open ka o mepee chere ya ka ọ hazie ihe otu o si kwesịrị o mechaa ọ ga na-egosi gị ọnụ ahịa BNB nakwa BTC etu a nakwa coin ndị ọzọ anyị ga-eji P2P wee gote USDT ka anyị nwee ike gote BNB nke anyị ga-eji wee gote WKC n'ime Trust Wallet tupu e mee nke a anyị ga-abanye na wallet nke dị na mgbada aka nri gị pịa aka na funding bata n'ime funding ị ga-afụ ego ole anyị nwere n'ime funding ị ga-apịa aka n'ebe dị p2p ka anyị ga-agote usdt ị ga-edebanye nke ego ole ị chọrọ igote n'ime ebe dị amount puku ise ka anyị chọ igote ebe a pịa aka na confirm pịa aka na bank transfer pịa aka na confirm ọzọ chọzie onye nke dị mma dịka person ị ga-esi n'aka ya ego pịa aka na buy pịnye nke ego ole ị chọrọ igote dịka puku ise puku ise ka anyị chọ igote na vidio a mana adịghị m njikere igo ya ugbu a mana i mesịa ị ga-apịa aka na buy USDT tinyere onye ahụ ego sorozie usoro ndị ọzọ e bupụtere gị i mesịa onye ahụ ga-etinye eziteziri gị USDT ole i goro i mesịa i gotego USDT ugbu a ị ga-echighazi azụ n'ime wallet gị

pịa aka ebe dị buy na mgbada n'ọnụ ahịa ọ nọ ugbu a ka anyị chọrọ igote ya ihe ị ga-edebanye n'ime ya bụ iri maọbụ ego ole nke ọbụla ị chọ igote pịa aka na buy bnb ọ ga-edere gị order created ya bụ na i gotego bnb jezie na wallet gị ka ị hụ bnb i gotere BNB anyị gote na-egosizi etu anyị ga-esite n'ime Binance wee tinye ya na Trust Wallet ka anyị nwee ike gote WKC ya bụ anyị ga-agazi ka mepee Trust Wallet ugbu a ka anyị nwee ike dete adreesị Binance Smart Chain nke dị na Trust Wallet m ga-ejizi na Trust Wallet ugbu a pịa aka na Binance Smart Chain

pịa aka na confirm ọ ga-agbara gị ama mana ị ga-egosipụta onwe gị pịa aka na verify ị nee anya ebe a ị ga-ahọrọ ihe niile ọ ga-ebutere gị ebe a pịa aka na next a ga-ajụ gị ajụjụ ajụjụ a maka igbochi ndị ga-enwe ike ịbịa wolu ego n'ime wallet gị na-agwaghị gị ị mesịa ịzasị ajụjụ a pịa aka na next pịa aka na confirm pịa aka na withdraw ọzọ pịakwa aka na confirm a ga-ezitere gị OTG n'ekwentị gị n'ụdị phone nọmba nakwa email ị nwetasịa OTG ị ga-edebanye n'ime ebe a niile i debanyesịa ya pịa aka na submit submit ya ọ ga-ebutere gị ihe dị otu a gosi gị na bnb tinye na trust wallet gị agaana mana tupu ị mara na ọ gago n'eziokwu ị ga-echigha azụ na trust wallet gị gaa lelee ma ọ gaana n'eziokwu ya bụ anyị ga-echighazi azụ na trust wallet ya ugbu a gaa lelee ya ebe anyị nọ na trust wallet gị pịa aka na bnb nene ya bnb anyị gotere na-egosizi ugbu a anyị ga-ejizi bnb a wee gote wiki cat n'ime trust wallet ma tupu anyị eme nke a anyị ga-echighagodu azụ banye n'ime wallet a gbaa mbọ hụ na wiki cat na-egosi na wallet etu a ị chọọ ime ka ọ na-egosi etu a ị ga-ene anya na mgbada ebe e dere add token pịa ya aka debanye WKC n'ime ya ị ga-ahụ ebe e wepụtara gị ihe dịka switch pịa aka na switch a ọ ga na-egosi etu a pịzie aka na browser pịa aka na poocoin chee ka o mee ihe o kwesịrị ime ị ga-apịa aka na connect họrọ nke nwere metamask slash trust wallet chọzie WKC WKC n'ime ya họrọ nke nwe busu ọcha gbaa mbọ pịa aka na info gbaa mbọ hụ na ọ wụkwa ezigbo WKC ka ị na-egote na ọ bụrọ aka ewu mesịa pịa aka na trade ka tụgharịa BNB ka ọ wụrụ WKC ị ga-etibanye BNB ole ị chọ ịtụgharị ka ọ bụrụ WKC na vidio a anyị ga-eji 0.01 wee mee ya jee na slippage slippage WKC bụ abụọ mana vidio a anyị ga-eji ise wee mee ya that's 5 pịzie aka na swap mesịa pịa aka na swap ọ ga-ebupụtara gị contract call ị ga-apịa aka na confirm debanye ihe kwesịrị ime ihe kwesịrị ime emesịa ọ ga-ebupụtara gị Wiki Cat na ị gote ọ ga na-egosi etu a n'ime wallet gị ị ga-echi azụ azụ n'ime trust wallet ugbu a ka a mara ma Wiki Cat ị gote ọ na-egosikwa n'eziokwu ị dọọ ya aka ọ ga na-egosi etu a Wiki Cat anyị egotego Wiki Cat n'ime trust wallet ọ ga na-egosi etu a etu a kwa ka ị ga-esi jiri BNB wee gote DTG mana tupu i mee nke a ị ga-ebu ụzọ nabatakwa DTG n'ime Trust Wallet gị etu i si mee na WKC jee na mgbada pịa aka na add token na mgbada ka e wee nabata DTG n'ime Trust Wallet pịa aka na add token debanye DTG n'ime ya pịa aka na switch ya chie azụ pịzie aka na browser ugbu a ka anyị chie azụ na PooCoin anyị ga-eme ya etu anyị si eme na WKC debanye DTG n'ime họrọ nke bụ DTG DeFi Tiger gbaa mbọ hụ na ọ wụ ezigbo DeFi Tiger site n'ịpịa aka na info na-ene ya ọfụma pịzie aka na trade

daalụnụ maka ịnọnyere m na nkụzi vidio a ana m elekwa anya ịhụ unu na vidio ọzọ ọ bụrụ na unu nwere ajụjụ or ihe unu chọ ka anyị mere unu unu ga-eme ka anyị mata ndewo unu ka ọ dịba n'ụbọchị ọzọ